2020 lazarus chakwera anapita dubai atafika kumeneko analemba pa facebook ndasaina dilu kuti ndege zizifika ku malawi koma chodabwisa there was no signature chimene tinaona ndi zithunzi ndikunena pano zaka 4 zatha ndege za fly emirates sizinayambe direct flight kuchoka ku dubai mpaka ku malawi 2022 anapitanso ku dubai ndi kusaina dilu ya mafuta anatiuza kuti nocma izigula mafuta direct kuchokera kwa abu dhabi oil company mpaka lero sizinatheke posachedwa anatsanzika kuti akupita ku dubai kogula mafuta atafika kumeneko ntchito yoyamba anakumana ndi minister of investment sheikh hassan suwaidi m'malo mogula mafuta anayamba kutsatsa malonda a fodya amene akuti tikugulisani fodya tiyi ndi thonje inuyo mutipatse mafuta pomaliza anajambula chithunzi atavala mkanjo woyera sitinaona kusayina agreement iliyonse 8 december dzanadzana lomweli anali ku independence day celebration mwambo umenewu unachitika mu mzinda wa abu dhabi President wa Mauritania, Crown Prince of Bahrain, Sheikh Mansour, Crown Prince of Ras Al Khaimah, President wa dzikolo ndi wachiwiri wake onse anali komweko. Mwambo umenewu kunali zochitika zosiyanasiyana. Anthu amakwera ngamira, kunali madansi, komanso asilikali amaonesa luso. Ndi nthawi yake imeneyi pamene Chakwera anapezerapo mwayi wojambulisa ndi president mohammed bin zayed taona pa facebook ena akutenga zithunzi za ku celebration ngati umboni wonena kuti lazarus chakwera wasaina diru ya mafuta akuluakulu this is very shameful dzulo pa 9 december british prime minister anapita ku dubai anakumana ndi president ku state house kumeneko asaina dilu ya mafuta agwirizana mapulani obweretsa mtendere mdziko la syria lazarus chakwera wakhala ku dubai one week koma sanaponde ku state house chimene tikuona cha nzeru ndi chithunzi cha ku independence celebration mnzake wa ku britain wangopita tsiku limodzi wakaponda ku state house wasaina dili ya mafuta komanso kupanga mapulani obweretsa mtendere mdziko la siriya iyeyu 1 week angokhalira kuzungulira apo ndi apo umasikini inu dzulo lomweli anakumana ndi director wa abu dhabi fund amapempha chakudya ndi ndalama zomangira msewu msewu umenewu wa Makanjira ngati mukukumbukira bwinobwino that was november 2023 president ameneyu anatenga chigulu ndi kupita ku saudi arabia anampasa 22 billion kwacha zomangira msewu wa Makanjira atabwera mafumu aku Mangochi anapita pa mbc kumuyamikira Senior Chief Makanjira Katuli Lulanga amanena kuti chakwera wa deliver lero mukapita ku makanjira kulibe msewu 22 billion imene anatenga ku saudi arabia anaidya ndiye akupita ku dubai kupempha ndalama zina za msewu omwewo akuluakulu lazarus chakwera is a big crook pamene amachoka anasazika kuti akagula mafuta amalawi ndimafuna ndikusazikeni eni ake a shopu anditumizira transport kuti ndipite ku dubai kogula mafuta pofika kumeneko angokhalira kupempha ngati masikini mbali nayi akudya rice biryani wothira ziboda zangamira
Ine sindinagwirepo ntchito ku boma kaya kulikonseko. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku Chipiku. November 2021 anasaina 1 billion dollar investment deal ndi kampani ya ku Egypt. November 2022 anasaina 7 trillion kwacha bridging foundation. Posachedwa anatenga zitsiru 70 kupita ku Mozambique kulandira degree ya ulemu. from there anapitirira ku italy kocheza ndi papa pa ulendo omwewu anakwera njinga yakapalasa mdziko la germany pamene amabwera mafuta anayamba kusowa anatumiza anyamata ku kenya akuti government to government contract anyamata amenewa ibrahim matola prisca phondamgaga komanso mbusa zaki kawalala anauza kenya iwapase mafuta pa ngongole akuti adzabweza akakolola fodya atawakanira purezidenti anapita ku dubai ndikumanena kuti makosana timafuna mutipase mafuta ifeyo tidzakupasani fodya tiyi khofi komanso thonje ndiye kuyankha kwake minister of investment swedi anamuuza chakwera kunena kuti achimwene musavutike ifeyo kuyambira kale thonje tiyi khofi zonsezi timatenga kuchokera ku india ndi bangladesh ngati mufuna mafuta tipaseni forex ifeyo tikupasani mafuta pamenepa achakwera anasowa choyankha anangovala mkanjo woyera ndi kupereka moni history is the best teacher